furumuso jigin
a ye n ye kɔnɔ ta ne ni jarabi kɛ n ye kɔnɔ ta ye para waritigi de ka di n ye sanutigi de ka di n ye ee n b'a dɔn ko filanibaya ye ne minɛ i jɔ n ka sɛzi ta ka na n sigi Oui. K'an dɔɔni sigi o tɛ ni bɛɛ kɛ ni kuma ye o hun n'i kɔni tɛ se kɔnɔta la kɔni n'anw t'a fɔ dɛ hun oyi ni ne papa ni n ka denmuso kelen bɛ se ka den ɲɛnama wolo k'a di puwa ma yan o ne de don ayi ne ni mɔgɔ t'a fɔ ne kɔni b'a dɔn kɔni ka to ten tɔ ka na ten ka to ten den t'e bolo e ni dentigi man di bɔ fu sa fu Hey, wa ni kɔni he i tiɲɛ ayi nin wa filanin de don dɛ ee a ye n ye kɔnɔ ta ne ni jarabi kɛ n ye kɔnɔ ta ye para e ala puwa ni ko in de bɛ ja sa ee ala a ye n ye kɔnɔ ta ne ni jarabi kɛ n ye kɔnɔ ta ye para n'i tɛ se fana hmm, a ko filɛ dɛ awɔ hmm, walayi sini n bɛ n den wolo a kɔnɔma don a n'a kɔnɔma don a kɔnɔma tɛ kɔnɔbara togoya don e a kɔnɔma don papa ka na kɔnɔma don. a bɛ i n'a fɔ nisɔn ka di bi dɛ. walayi fa eh, eh, filani dun walayi oui basi t'u la basi t'u la basi foyi t'u la u bɛ to ka n tan tan tan ne ne yɛrɛ ɲɛ bɛ kelen na mm. ne bɔlen ba yɔrɔ dɛ walayi ka nin don ma kɔnɔ koyi ee fa a sɛgɛn ka bon ni walayi ne kɔni bɛ layidu ta i ye mm. ni nin sɔrɔla kɔni n bɛ misi de faga ee bravo yɔrɔ y'o mɛn dɛ ee o musa wa baasi tɛ yen wa e yɛrɛ i bɛ mun dun bi i t'i sigi sɛzi kan ayi n bɛ fɛ ka bɔ ka taa n sinaya la i bɛ mun de fɛ bi n k'o k'i ye i ko biyɛn de nege bɛ ne na biyɛn de nege bɛ ne na problème foyi t'a la ne biɲɛ dɔ san ka na yɔrɔ dɛ
ee ne e ko min yan dɔrɔn o de bɛ kɛ yɔrɔ dɛ e de ye ne kunnawolo du ninnu kɔnɔ yan donc fɛn o fɛn ka di e ye ne b'o k'e ye wa hali min tɛ nin ye ni n jiginna tuguni n bɛ dɔ wɛrɛ ninnu min filɛ nin ye ni ninnu nana

a kɔnɔma tɛ kɔnɔbara togoya do walayi mɔgɔ bɛ sɛgɛn nka a t'a dɔn kosɛbɛ denwolobali i bɛ nin ye dɛ fo a ka filaninw tɛ nin kɔni nin den kelen i bɛ nin ɲɛla para

Grand sœur. Oui, Amadu. Oui. Oui.
a bɛ cogo di. ça va. ça va. OK. pardon.
e na kuma mɛnna.
non ne nana sisan.
ne yɛrɛ tun taara dɔɔni dari. Ah. sigiyɔrɔ bɛ yen. ok awɔ. a tɛ i ka sigiyɔrɔ na dɔrɔn ne y'a yan n'o tun ye fari fɔlɔ tobili kasa ninnu bɛ yɛlɛ i la Amadu i ka sɛsi tɛ se ka taa dɔɔni nafɛn kasa mana yɛlɛ i kan grand sœur
k'a fɔ i parilen n'o ma dɛ nafɛn kasa tugulen i ma i ka musomaninw b'u ban i la ee non o tɛ foyi ye sa

amadu ee nin denko in jara fɔ ye dɛ ee i b'a dɔn ana ne nakun tɛ denko in ye depi ne nana i bɛ ka sigi den kɛra tan den nana tan den bɔra tan den taara tan ne mako foyi t'o la et puis i tɛ jɔ n ka kuma kelen f'i ye a bɛ e kɔnɔ ko mɔgɔ de bɛ den d'i yɛrɛ ma amadu ala de b'a di kɛ voilà et puis fana e ta in filɛ yɔrɔ min na a ma bɔ fɔlɔ dɛ a bɛ kɔnɔbara kɔnɔ amadu ne t'i ka subagaya la dɛ kan'a fɔ ko ne den ma bɔ fɔlɔ dɛ k'a bɛ ne kɔnɔbara o maa de y'a f'i ɲɛna ko ne tɛna jigin ne ya tout est possible amadu sabali sabali n'i nakun de y'o ye dɔrɔn tɛmɛ ka bɔ n ka so ne yɛrɛ taatɔ filɛ awɔ ne kɔni bɛ min f'i ye sabali o de ka ɲi ɛ umu naam amadu ne bɛ na fɔlɔ amadu tilela mɔna ka ban sa ee ne bɛ na fɔlɔ e sigi sa an ka dumuni kɛ ee n pereselen don dɔɔni walayi ee a to n ka taa

cɛ e yɛrɛ b'an ka ko ninnu position dɔn cɛ
yan fan bɛɛ ka kalan cɛ baara tɛ yen oui ça va dieu merci

a bɛ kɛ cogo di ba cɛ an ser'i kɔrɔ koyi i m'i bonya ne ye ha o yɔrɔ ka dumuni de yan e de ɲana sa
a bɛ di a ma juguya baasi t'i la kɔni baasi foyi tɛ yen aa ha nin y'an ka lagare ye lagare ne b'a fɔ musa n ko depuis ni muso in nana n k'an lafiyara dɛ se k'i sigi koyi wa n k'a ka ji de ka di ye ni wa n'i y'a jifilen ju i da la hali tɛ fɛ k'a tɔ lasegin ni musa kun ma e ta mm. e walahi musa kun bɛ sa cɛganaya la musa a kun ka sa ka sɔrɔ den t'a bolo musa ne m'a f'i ye han an ka lagare filɛ sa i ni mɔgɔ dɔw tɛ kelen ye n'o fɔ mm. ɲinɛ kun fɔlɔ k'o ye ɲinɛ manamanakan don mm. ɛ ɲinɛ kun fɔlɔ n'i nana n'i ma ko kɛ ko ye

e k'a to dɔrɔn mm. ala ka ɲuman bɔ ɲuman na dɔrɔn ah, n'ala ye ɲuman bɔ ɲuman na musa yɛrɛ nisɔndiyalen don cogo min na k'o fara ne ta kan ah, n ko a don nɔ hali nana ye an m'an bolo bɔ a nɔfɛ dɛ an den fɔlɔ ko an ye se k'o tulonkɛ minɛ kana nin den ni suba ka foyi mɔ a k'a minɛ muso den wolobali suba don o ditɔ t'o ma koyi ee umu n bɛna so kɔnɔ n bɛ jifilen bila ka na
ee lagare t'i lafiya doni min b'i kun ne kɔni n bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka ɲuman bɔ ɲuman na n terikɛ ne m'a f'i ye n'i ka muso filanan ta n'i ma ɲɛ k'i bɛ muso furu a kɛ denwolomuso ye i m'a ye sɔɔni dɔrɔn mɔgɔ kun tɛ nkalon da i la wa e sɔɔni dɔrɔn jama kun b'a fɔ ko nɔ ko cɛ tɛ cɛya la e e fɔlɔ furu a bɛ san a ye san joli kɛ yan foyi ta tɛ ka mɛnɛ sisi tɛ ka bɔ han bon i b'a dɔn han ne ma da la ne e ka fɔlɔ ye n'a tɛ mɔgɔw ka fɛn in na

an filɛ ami yɔrɔ furan de bɛ yan kari baasi tɛ denmisɛnninw don

an ka du in nege fosi de tɛ ne na bi k'a sababu kɛ gɛlɛya ye ni muso n'i ma den sɔrɔ mhm. jogo suguya bɛɛ b'i la ne bɛ du in kɔnɔ bi ani diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ka kan ne ye degun min bɛ ne kan n ka so in kɔnɔ bi ala de b'a dɔn ne cɛ mana wuli ko ne den wolobali n sinamuso mana wuli ko n den wolobali kabi dugu mana jɛ a bɛ sɛsi ta k'i sigi ne kan fo ka taa su ko ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi saya da ka di ne na ni toli ye diɲɛ kɔnɔ ninnu kɛ mɛ ka ne tɔɔrɔ cogo min na ala de b'a dɔn e de bɛna den di i yɛrɛ ma ah o hakili la ko ne de bɛ den di n yɛrɛ ma
i ka dusukasi o i ka tɔɔrɔ i ka ɲani o a bɛɛ a bɛɛ dɛ a bɛɛ nɔ de ne ne t'a dɔn e bɛn'i sigi ka nin fɔ cogoya min na o tuma e tɛ muso de ye wa i ye mun na muso fɛɛrɛ bɛ ban e sinamuso mana wuli o b'e kɔrɔmatigɛ e cɛ kɔni o yɛrɛ t'e taya la bilen o t'e nɔ ye n'i y'a mɛn den denkɛ a bɛ yen de walayi n'e ma wuli ka ko dɔ kɛ umu ne ɲɛ t'i la dɛ walayi ne ɲɛ t'i la wuli i ka ko dɔ kɛ ne bɛna mun kɛ i bɛna mun kɛ o tuma muso fɛɛrɛ bɛ ban o tuma e tɛ muso de ye wa ne ye muso ye ne ye mun fɛɛrɛ kɛ pour que denko in ka ban de ne bɛ dɔ dɔn dɛ o tɛgɛ bɛ kisɛ kan dɛ wa n'o ye min fɔ o ye tan de
eh, ne daga wuli an ka t'o fɛ yen pour que i ka dusukasi i ka ɲani a bɛɛ ka ban n'i y'a mɛn a b'a jɔ k'a kɔnɔma don a donna dɛ ale yɛrɛ i an cɛ de an cɛ yɛrɛ t'i sagoya la bilen a den e, o ma o e yɛrɛ bɛna den di i yɛrɛ ma i ka dusukasi yɛrɛ de nɔ ye i kɔni ne bɛ min dɔn wuli joona joona an ka t'o fɛ yen nɔ a bɛɛ ka ɲɛnabɔ ne bɛ ka e yɛrɛ de ɲininka sa e bɛ k'a fɔ a bɛɛ ka ɲɛnabɔ a bɛɛ ka ɲɛnabɔ mun kelen de la a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ min bɛ ɲɛnabɔ e k'o kelen fɔ ne na pour que ne bɛ se ka n yɛrɛ ɲini ka bɔ nin kuma in kɔnɔ cogo min na. wa e yɛrɛ de kɛlen i n'a fɔ e tɛ ko de faamuya quoi ni ne ko e ma k'a bɛ ɲɛnabɔ c'est que a fɛɛrɛ de bɛ n bolo ne m'a f'i ye n ko n bɛ dɔ dɔn an bɛ taa o fɛ yen u b'a bɛɛ ɲɛnabɔ ka d'a ma pour que denko in dɛ a kuma yɛrɛ kana fɔ du kɔnɔ bilen. sinon n b'a dɔn kɔni i hakili bɛ lafiya min na i t'o sɔrɔ dɛ i t'o sɔrɔ parce que i ɲɛ b'i sinamuso in na a ɲɛ juru janiba de don ami ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna o y'o de ye dɛ ami n bɛ nin bɛɛ la han ne tɛ fɛ tɔɔrɔya fosi ka ne sinamuso sɔrɔ k'a to nin position na tɔɔrɔya t'a sɔrɔ sa mun tɔɔrɔya hali ni tɔɔrɔ y'a sɔrɔ kɛ i cɛ tɛna k'i ta ye ne tɛ fɛ tɔɔrɔ fosi de k'a sɔrɔ sinaya a ma se gɛrɛntɛni ma a bɛ cogo min na a bɛ ala de bolo ne tɛ fɛ diɲɛnatigɛ fosi de k'a sɔrɔ don o don n bɛ dugawu de la ala k'a bolo fila ɲuman bɔ a kɔ hɛrɛ ni baden la a bɛ k'e tɔɔrɔ min kɛ o e ɲɛ t'o la yarɔ ne kɔni bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna de i teri de ye ne ye ne tɛ sɔn k'i bila sira jugu kan pour que gɛrɛntɛ min b'i kan o ka ban cogo min na ne bɛ k'o fɛɛrɛ de f'i ɲɛna n'i kɔni ma sɔn o ma i ka kungo b'i bolo i kana a kuma fɔ n ɲɛna bilen n ka fosi t'a la o dɔrɔn de bɛ ne bolo k'a f'i ɲɛna dɛ e k'i ɲɛmasi tɔgɔ ye k'o tɛ denko dan b'a yɛrɛ o tuma e de bɛna den di i yɛrɛ ma i sigi ka n'i yɛrɛ kɛ muso ye ba ye n'i m'i yɛrɛ kɛ muso ye ne ɲɛ t'i la dɛ a dun kelen Ami n y'i ka kuma mɛn n'i ko cogo min na an b'a kɛ ten tɔ n'i kɔni y'a mɛn a bɛ diya ne ye n'i y'a faamuya a bɛ diya ne ye dɛ sinɔn k'a fɔ k'i bɛ wuli ka na ka na kuma fɔ n ɲɛna tuguni k'i sinamuso y'a dun ta i cɛ y'a dun ta a kuma kana fɔ n ɲɛna dɛ n y'a fɛɛrɛ kelen de f'i ɲɛna nin n y'a faamuya problème foyi t'a la ah, ne bɛ taa so fɔlɔ n'a kɛra cogo min na ah. n tɛna kum'i fɛ kɔfɛ
inshallah n y'a faamuya min na n'a mɛn kɔnɔ in bɛ ka bonya dɛ a sela ka ban a surunyana ah. ne yɛrɛ bɛ ka ne sɛgɛn cogo min na ah. filani ko ma nɔgɔn dɛ e yɛrɛ bɛ ka ne siran ko tɔw la sɔrɔ dennegeba de bɛ ne yɛrɛ la hmm. awɔ kɛ filani ko yɛrɛ de ma nɔgɔn ee eh. hmm. a bɛ kɛ cogo di ne ka finiko ne ka finiko jɔrɔ bɛ n na pisike han o bila ne b'a fɛ ka fini dakabana de kala o tuma ne terimuso dɔ bɛ yen a nɔ ale bɔ ni fini dubayi de ne ko in kɛla dɔrɔn n b'ale wele i sɛbɛla sa awɔ an ka samara marikiw maɲi sɛki dabila ee ne bɛna taa maki yɔrɔ min na n yɛrɛ bɛ ka miiri o de la salɔn dɔ b'an ka yɔrɔ la o salɔn kura de don ale ma ɲi dɛ n'ale y'a tɛgɛ sig'i kan ale bɛ se i nɔ bɛɛ de bɛ kuma ah, n bɛ sɔn ka taga yen nɔ ale ma ɲi dɛ i b'a dɔn han ni ne ye labɛn fo jugu sago in a tagama se yen ee jugu i yɛrɛ ka cɛ o don na balala ka ne wele o ee awɔ ne k'a ma ko e furula koyi n k'u tɛ tugu musow nɔfɛ wagati min na n ko fo n'olu furula wagati min na e bɛ ka furu la walayi ale y'i sumaya ka ko nin fɛ mɛ i b'a dɔn mun ha walayi nin bɛɛ kɔfɛ dɛ tuma dɔ la ne ye sigi ka miiri i bɛ n'o kɛ hali ne tun bɛ bololakara ni minnu kɛ o n'a bɛ kumanin minnu fɔ ne ye olu ɲɛnafin bɛ ne minɛ koyi i bɛ miiri olu la ni kɔkɛ bɔl'o kalama n'o bɔl'o ko ninnu kalama an yɛrɛ ka nin kuma bila dɛ nafigimusonin a bɛ sɔn ka dɛn k'an ka kuma lamɛn dɛ ah, a kana n'an tɔgɔ tiɲɛ manamana ko la ka ka problème t'a la
e ko est ce que ne yɛrɛ tɛ taa kelen mhm.
an ka kuma fɔtaw dɔn n'an fɛrɛna an b'o kuma tɔ kɛ kuma tɛ tɔgɔ fɔbali bɛ du kɔnɔ awɔ k'an bɛn

o furuso ye
gariya unhun furu ni gɛrɛsɛgɛ o ka di dɛrɛ o hɛrɛ ye

ko laban musolaka dɔ kun bɛ ne kan aa musow ka ko ye hɛrɛ ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye a nka worojɛman kelen kan ka da tontigi gariya in kan k'a saraka dɛ n'o tɛ aa bi ne ka nafolo ko ne ma nafolo dɔ minɛ bi a ma ɲi dɛ bisimila ee aya a b'a ni tile ee ami a kɛra fama yɛrɛ dukɔnɔmɔgɔ anba
dɔɔnin tigi ah. n ser'i ma bi a ma juguya n nana ni n terimuso de n kɔni sera i ma yan a sinamuso de kɛlen don k'a sɛgɛn du kɔnɔ an ser'i ma o ko de la i kɔni ye caman kɛ olu ɲɛna dɛ dalen don i
la i terimuso tɔgɔ tɔgɔ ko umu tɔgɔ de umu
an b'a ka buguri lagɛ ɔ ni buguri ye min fɔ an bɛna tila k'o lagɛlɛ ɲɔgɔn ye sa ɔ ni ala sɔnna a ma to kungere ca ni dagere ci ka taa sira fɛ ka segin ka y'a fɛ sira dɔnbaliya tɛ nin ye jɔn ka buguri ye nin ye umu ka buguri ye k'a da jɔn ye k'a su diya k'a tile diya k'a su diya k'a tile diya ko umu ne nana ko ale kamanagwannen don k'a jɔɔrɔlen don ko sinamusoko don ko ale tɔɔrɔlen don du kɔnɔ cɛ ka tɔɔrɔ don wa muso ka tɔɔrɔ don wa a ne t'o dɔn dɛ buguri y'a ko yira n na ɲɛ tugu ani ɲɛ yɛlɛ dɛ da ko ye ɲɛ ko lakali Mm-hmm.

ee ami laturu filɛ ee tiɲɛ kumana i terimuso ni a tɔnin bɛ so kɔnɔ aa n terimuso i sɛgɛnnen don dɛ cɛ yɛrɛ ka tɔɔrɔ b'i kan kɛ i sinamuso ye min ye dɛ nka a t'a fɛ k'e yɛrɛ min de to yen o de don karamɔgɔ
ɛɛ nka umu i sera se yɔrɔ la ɛɛ an karamɔgɔ ye min jira an na an b'o de lakali ni su y'a dogo a kobaga la a nɔgɔlen bɛ taa lahara hali ala ma da cɛ teriw e mangoyanen min ye bi k'a sababu kɛ denko ye parce que ibrahima taliki nana ale nana faso kɔnɔ ko denko de gɛlɛya b'e ma fo ka taa denko k'i la tere dɔ ye ah, ayiwa ɛɛ eh, fura min b'o la sa ami ne tɛ umu dɔn nka nin de ye seko fɔlɔ ye ne bafin fɛ yan ɔ ne mana min kɛ k'a di e ma e k'a di umu ma ɔ n'a bɔra min fɛ a tɛn'o fɔ ne ye n'a y'a bɔ a sira fɛ n'a ye min y'a la muso min bɛ ka tila k'a kunnada denko la dɛ den min b'a kɔnɔ a tɛ bange. an nakun y'o yɛrɛ cɛfin ne ɲɛninen don bi dɛ furu san tan ne ma den sɔrɔ ne sinamuso donna san kelen o lajɔra diɲɛ ma don o don nin bɛ sɛsi ta ka taa sigi ne tɔn kɔfɛ ka tigɛliman daminɛ tile fɛ fo su n y'ale ta mun cɛ fana tilala ka na fara a kan tuguni vraiment ne ni tɔɔrɔla ne ni degunna ne t'a ɲumanama yɛrɛ fɛ tuguni
mm, i sera a tigi ma ne tɛ ngala ye ne tɛ ala kira ye n tɛ ala ye n tɛ kira ye nka ne jeli ɲɔrɔ ne b'o fin mhm, mhm. Eh, somaya ma na maɲumanko kama n bɛ fura dɔ d'i ma mhm. n b'a di ami eh, ma ami ah. k'a d'i ma n'ami y'a d'i ma mm-hmm. n'i ye fura in bɔ a bɔcogo la mm-hmm. eh, ni ngala sɔnna a ma ne bafin den dɛ ne tɛ yen nka i b'i jilaja dumunifɛn o dumunifɛn y'i diya i bɛ furamugu i b'a k'a la k'a d'a ma n'i y'a di sinamuso ma ɛɛ kɔnɔ min y'a la kɔnɔ in tɛ wolo koyi
kɔnɔ in tɛ wolo nka nka b'a la dɛ n'i ye fura in n'a donna maa wɛrɛ kɔnɔ ne kunko tɛ e de kunko don. ayi karamɔgɔ kuma dabila a ti don mɔgɔ si kɔnɔ ni ale kelen tɛ.
ɛɛ ami fura filɛ nin ye n y'a d'i ma ni kinibolo ye i b'a di umu ma. n ye fura minɛ ni barika ye. a fɔra a ɲɛna cogoya min na a k'a kɛ ten ne tilala ɛɛ ami ne ne bɛ baara caman kɛ ne tɛ wari min'i bolo ni baara jaabi de nana di ne ma ɔ i se ye min ye i b'o kɛ ne ye nka a fɔ i terimuso ye ko ne tɛ wari minɛ a bolo n'a ye min kɛ ne karamɔgɔ de ye ne dege o la n'a ye min kɛ ɔ ni jaabi kɛra min y'a bolo a bɛna ne ka wari di yan nka ka d'a la ni jaabi ɲɛna bolo min ye si don mɔni na o bolo kelen b'a bɔ ne tilala sira b'a bolo
n'a fɔra ko den ti dɔ bolo dɔ de bɛ ka taa sigi ka dɔ la yɛlɛ ko den t'e bolo ni ko da nin ka fa ka dɔgɔ min bɛ yen

aa nahɔ n ye dumuni dɔ dilan ka na d'i ma surprise n bɔtɔla sugu la n ye loko dɔ ye n y'o san ka na d'i ma e b'a dɔn aw musokɔrɔba ninnu filɛ dala nege min b'aw la kɔlɔkɔlɔ tɛ awɔ n y'a mɛn i k'a sigi e fɛ de aya n y'a mɛn ko sɛji dɔ bɛ yen nɔ dɛ awɔ sɛsi bɛ yen i ɲɛ bɛ k'a diya wulu walayi sɛgɛn ni bari de bi awɔ
Ici. Ne bɛ don n ka so kɔnɔ. Ne bɛ don n ka so kɔnɔ. Foyi t'a to kɔnɔ, i bɛ n dun.

walayi umu e kɔni ye ko tan kɔngɔ de b'i la i t'i ka sɛji yɛlɛma ta dagabana b'a ka so kɔnɔ dɛ i ka sɛji yɛlɛma to sɛgɛ na awɔ i sigi k'a dun ale ale de nana ne sama n na dɛ n tɛ ka se k'a dun dumuni yɛrɛ nege foyi de tɛ ne la
ee a nɔ tɛ bɔ a la ne yɛrɛ falen don yɛrɛ

Ana. Mun kɛra? N y'a dɔn i tɛ ka dumuni kɛ e kun t'a di yan. Ee Umu.
Dumuni dilan ka na d'e ma mun na e b'a di nin ma o k'a dun? Ne ko Umu e mana dumuni di ko ne k'a dun yan ne y'a dun ne terimuso y'a dun o tɛ ne kɛlen ye k'a dun a bɛɛ tɛ kelen ye. a bɛ taa n ka dumuni kɛ kɛ e tun b'a fɔ yan. mun na e bɛ ne ka dumuni ta k'a di nin ma. ne m'a fɔ. mɔgɔ min tɛ furu la a bɛ a bɛ cu cu cu de la karew ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ si ka kala turulen t'a kan. Hmm. munna i bɛ ne ta k'a d'a ma. umu umu ne bolo ko mugu don ne t'a dɔn ko kolokari don dɛ i ta tɛmɛna a dan kan e ni ala cɛ nin tɛ furula o fana ma fisa ni e ye e furula san joli i ye den jumɛn wolo k'a jira mɔgɔw la i ye kɔnɔ ta kuma tɛ k'a tiɲɛ a y'a dun a y'a jɛ ne tɛ kuma caman ɲɛ koyi. i jɔ bani
walayi nin bɛ ne dusu labɔ de kuma bɛɛ n tɛ se ka taa ka na dumuni yɛrɛ n ka dumuni di yan a to yan ka taa n'a ye o tɛ dɔwɛrɛ ni logo kɔrɔ in kɔ fɛn min kɛlen don a la n t'a dɔn n t'a dun sa foyi t'a to ko n b'a dun umu foyi tɛ foyi kɛ foyi la e de y'a dun a ma dabɔ e kama o ne y'a dɔn pere nin ye nin dabɔ fɛn min kama nka nin y'a jugu bilalen ni den in tɛ yan wala i bɛ nin ɲɛ la yan nɔ i bɛ nin ye ko tile nin bɛ ne dusu labɔ kuma bɛɛ denko in ɲɛngoya de b'a la nka a b'a faga de
Wow.

o ka di a man di dɛ i bɛ kuma i ka subagamuso in fɛ ee umu wa n'a b'a ka ko la a k'a kun tɛmɛ ka bɔ ne kan a ye mun kɛ ne sɛgɛnnen don ne t'a ta ninnu ye dɛ a ye mun kɛ tuguni wa umu de nana ni logo dɔ ye ka na dumuni di ne ma ko n ka dumuni kɛ n ma se ka dumuni kɛ n kɛlen k'o di n terimuso ma o bɛ k'o dun min kɛ ko mun de la o y'o dumuni kɛ ne ko ale y'a di ne ma ale y'a di ne o ma a bɛɛ tɛ kelen ye mais ne bolo n'ale nana dumuni d'e ma ni e ye dumuni di mɔgɔ mɔgɔ ma o y'o bannen ye a ma ban kelen ne sigala a ka dumuni na fana ma sɔn k'a dun n y'a d'o ma o bɛ ka dumuni kɛ umu nana ni ji ye ka jatigɛ dɔ boli umu kan fo k'a ka jifilen tila la fo k'o ci jifilen binna duguma k'a ji bɔn fo ka jifilen ci a jatigɛ ko jugu yɔrɔ ni fɛn tɛ dumuni na o kan ka kɛ ayi o kɔni o man kan ka kɛ eh, ne kɔni b'a fɛ ka min f'i ɲɛna umu fanfɛla ye k'a to yen pipipipiw a bɛ yɔrɔ yɔrɔw ye k'o to yen ne mago foyi tɛ umu na du in kɔnɔ hali ne t'a bila n kunna ko ne sinamuso ye umu ye ne tɛ umu jate du in kɔnɔ yan yɛrɛ puisque an nacogow tɛ kelen ye o e kɔni b'a dɔn umu filɛ nin ye aigri social de b'a kan umu b'a dɔn k'a fɔ ale bɛ ne kun a bɛ san joli bɔ ale ma den sɔrɔ e min nana sisan e bɛ ka den sɔrɔ a tɛ fɛ k'e ye wa den min b'e la fana a tɛ fɛ k'o fana ye
donc o la i b'a éviter pepepewu ne yɛrɛ b'a dɔn n kan ka min kɛ i b'a to ne ma fo bɛɛ ka bila i place la du nin kɔnɔ yan de n'o kɛra bɛɛ b'i sigiyɔrɔ dɔn e k'a to ne ma n b'a dɔn i ye dumuni kɛ
e ma fɛn dun sisan ye tobili kɛ ne ma sɔn ka dun depi a ye mankan kɛ lɔgɔkun in na a ka dumuni yɛrɛ hali n m'a fanfɛla lajɛ taa taa dilan sanfɛ han dilan kunkolo la tiroir kɔnɔ waa naani bɛ yen i bɛ waa fila ta i bɛ taa fɛn dɔ san i b'o dun i y'a mɛn e yɛrɛ kɔni ne ko ji dɔ bɛ yen nɔ dɛ ni fumana ka firigo in kɔnɔna lajɛ fɛn tɛ yen i bɛ waa fila nin fɛnɛ ta waa naani nin bɛɛ ta sa i bɛ ji dɔ san ka bila firigo kɔnɔ
awɔ i ka bɛn sɛngɔnɛ ala dɛ umu walayi ne b'a ci e ɲɛ kan yan nɔ awɔ walayi umu e

sema i k'a lajɛ sema e ka sabali jamane i jamane tɛ i b'a masɔrɔli pɔ e tɛ nin dɔn makan na i filɛ cogo min na e bɛ se ka mankan kɛ tan cogo di e delila e maralen tɛ o o tuma e bɛ ne bonya n kana dɔgɔya dɛ e bɛ na ne bonya ne su de awɔ mɔgɔw bɛ kuma min fɔ jaa tiɲɛ don ne ka denko ɲɛngoya de b'a la tan dɔrɔn e de bɛ ne muso kan k'a bugɔ yan i ye fura k'a ka dumuni na yan a y'o ɲɛfɔ n ɲɛna a ma sɔn k'o labɔ i ma bi de n yɛrɛ y'i ye i bɛ k'a bugɔ a kɔnɔ la mun ye den nin ɲɛngoya de k'e la umu kabi ala ka ne da ɲɛngoya tɛ n dusukun na i muso subagamuso umu e de ye subaga ye bi e de ye subaga ye sini subagamuso gingimuso bilalen n bɛna fɛn kelen f'i ɲɛna bi ta tɛmɛlen kɔ ni ne y'i tigɛ ye n muso kan fo k'i sa i k'a sen fila i y'a mɛn wa n'i b'a dɔn k'i tɛ se ka den sɔrɔ i tɛ taa fɛ yen cɛ fila du kelen kɔnɔ o tɛ bɛn dɛ. ne kɔni ta in dɛ i bɛ nin ye de i bɛ nin ye de awɔ a diyara e ye a ma diya e ye umu e bɛ nin ye piya awɔ nin mɔnɛ tɛ a b'i faga de. n tɛ kumakan kelen f'i ɲɛna komi i ɲɛ tana ye ne muso ye du nin kɔnɔ yan i ɲɛ tana tɛ ne muso ye du nin kɔnɔ yan bi ta tɛmɛlen kɔ n bɛn'a da i tulo kan ne ni muso an bɛ yɔrɔ ɲini an bɛ yɛlɛma ye e du nin kɔnɔ yan tuguni an ni e ye du kelen kɔnɔ komi e bɛ fɛ ka ne den faga komi e tɛ fɛ ka ne den ye i ɲɛ la walahi i bɛ nin y'i ɲɛ la i ɲɛden fila dɛ i bɛ nin y'a la yan. ko e bɛna e n'i muso de bɛ yɛlɛma. an bɛ yɛlɛma.
ne mɔn piye a b'a kɔ don yɔrɔ min na ne yɛrɛ bɛ n kɔ don. aw ka so in y'a nege si tɛ n na dumuni yala nege si tɛ ne na parce que a bɛɛ k'a minɛ k'a bilen k'a sigi la. ɛɛ e ye e ye dumuni yala ɲininka k'a e nege b'u la de. e muso ye nin ye tɔgɔ min na kɛ i muso de ne ko n'i tɛ se ka den sɔrɔ o i t'i ka minɛnw ta i ka taa aw fɛ yen k'i doni bɔ an da la wa. awɔ komi e de ye den minɛ k'a bila i muso kɔnɔ yala a bɛ kɛ ten tɔ de dɔn kelen tɛ se k'o kɛ ala de b'a di ne ma. kuma caman nege tɛ ne la bi koyi wa ne kɔni bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna walahi umu bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna ni ne y'i tigɛ ye muso kan don o don

ne aminata terimuso de ɔɔ aminata terimuso umu ɔhɔ an bɔra de fɛ ee aya fini ko bi changer i kana jigin an na ko ka ca awɔ kɛ n ka karamɔgɔ ayiwa
ne kamana gannen nana e fɛ yan bi dɛ donc i ye fura min di ne ma ne taara ne taara logo jiran ka fura in k'a la k'a di n sinamuso ma karamɔgɔ a m'a dun dɛ a terimuso de nana ka na logo in ta k'a dun karamɔgɔ o jɔrɔ bɛ ne na bi dɛ
baasi tɛ n'i wele ko bɛɛ n'a waati don wa n'ala ye min waati latigɛ don min na ko ka kɛ don min na o bɛ k'o don o de la eh, n y'aw wele bi k'aw lasigi komi ne yɛrɛ ye jateminɛw caman kɛ eh, n ka jateminɛ ninnu kɛlen kɔfɛ n y'a ye k'a fɔ n ko e ani ana aw tɛ sigiɲɔgɔnma ye aw tɛ se ka bɛn yɔrɔ kelen cogo si ka d'a kan ana ɲɛngoya b'e la ana bɛ ka den min sɔrɔ o den sɔrɔli ɲɛngoya bɛ e la e fana bɛ fɛ ka diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka ana bali o kɛta ninnu na donc ni mɔgɔ min ɲɛngoya bɛ mɔgɔ min na est ce que olu damaw bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan wa o de la j'ai décidé n ye yɔrɔ dɔ ɲini ana ye ana ka yɔrɔ banna pewu ni ala ma baasi kɛ bi wa bi n'ala ma baasi kɛ ana bɛ yɛlɛma a ka sokura kɔnɔ o de tun ye welekun ye k'a ɲɛfɔ i ɲɛna i k'a faamu ee e bɛ to yan ni su bɛ mɔgɔ min fɛ yen don min na n bɛ na o tigi fɛ yen wa a tɛ i n'a fɔ i ni ana bɛ kɛ kɛɲɛ ye dɛ ni tile fila fila don walima ni tile saba saba don o tile saba bɛɛ lajɛlen bɛ di ana ma tile kelen ye e ta ye. wa o yɛrɛ y'a ye ni temps bɛ n bolo waati min na ka na i fɛ yen i y'a faamu hɔn nin de tun ye kɔrɔfɔ ye ka f'i ɲɛna. wa
i ka kuma latigɛ tɛ dɛ su tɛ se ka tila ne ni nin ɲɔgɔn cɛ cogo si i muso min tɛ den sɔrɔ ne t'a dɔn su bɛ tila ne n'o ɲɔgɔn cɛ cogo min na han cɛ fila ma ɲi so kelen kɔnɔ dɛ. e yɛrɛ ɲɛ bɛ ne la ne bɛ cogo min na ne kelen man kan tɛ ka bila so kɔnɔ abada mɔgɔ kan ka bila ne kɔrɔ heure bɛɛ surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛrɛ e papa e man kan tɛ ka mabɔ ne la kuma si kɔnɔ sera hakɛ ma i yɛrɛ b'a dɔn ni a bɛ se k'i sigi yan a k'i sigi yan kan'a bila i kunna k'i bɛna papa ye ɲɛ la dɛ su tɛ se ka tila i ni ɲɔgɔn cɛ i kɔni bɛ se k'a ka nasɔngɔ ci a ma i b'a ci a ma a bɛ nasɔngɔ ta a b'a ka tobili kɛ n'i yɛrɛ dɛsɛra tobili la don fana a bɛ tobili kɛ ka taga di yan nɔ wa fɛn kuntan kana k'a la fana a ka ja fana ne da o ye su tɛ tila i ni ne cɛ dɛ
dumbuya n tilala n y'a faamu ana ye min fɔ kuma bɔlen bɛ tiɲɛ fɛ cɛ fila ma ɲi so kelen kɔnɔ o kura parce que nin ko bɛ cogo min na aa a bɛ ka taa cogo min na nin hali ne yɛrɛ t'a dɔn nafa bɛ ne yɛrɛ nali la e fɛ yen tuguni parce que résultat t'a la o eh, ne kɔni bɛna min f'i ɲɛna jagoya tɛ dɛ n'i b'a dɔn k'i bɛ se ka to yan y a pas de problème waati min ka d'i ye i bɛ se k'o kɛ du kɔnɔ walima n'i bɛ fɛ ka t'i fɛ yen

i ma ban dila la ala bolo mɔgɔninfin n'i ma sa kan'i tana fɔ ala ye dumbuya e ma miiri dɛ don min na e bɛ taa ne umu nɔfɛ e ye kuma caman fɔ dɛ kɔni bɛ nin feere ma don min na ne somɔgɔw bɛ ne jɛ mɔgɔ wɛrɛ la ka ne ta ka ne di e ma e m'i miiri o don na dɛ don min na ne bɛ e lasigi k'a fɔ e ɲɛna k'e ka nin muso in furu pour que i ka du kana lafu e m'i sigi ka i miiri o don na dɛ e ma miiri e ma tasi fitiriwale o sara tɛ mɔgɔ bolo o sara bɛ ala de bolo e sara tɛ ne bolo dɛ e sara bɛ ala de bolo i ni muso kɔtɛ ya yɔrɔ o yɔrɔ y'a ja aw bɛ se ka taa yen nka ne bɛ ala deli ala ka tiɲɛ bange ne ni e cɛ don dɔ la o kana kɛ don jan ye
eh, problème t'a la ala kana problème yɛrɛ k'a la i y'i ta bɛɛ lajɛlen fɔ awɔ mais ne de tun ko k'i ka to so nin kɔnɔ yan nka n'a jar'i ye wa n b'a f'i ɲɛna fɛnɛ bi an bɛ yɛlɛma an bɛ taa an ka so kura kɔnɔ sini n bɛ sini d'i ma ni n nan'i sɔrɔ so nin kɔnɔ yan sini walahi i fana bɛ tigɛ ne dunuya la i b'a dɔn ne ye mɔgɔ mɔdɛli min ye o senfɛ ɛɛ kuma min bɛ a banna i bɛ se ka t'i ka ci la mɛ dunuya mɔgɔ b'i fa jɛgɛnin sogo la k'a sɔrɔ i m'a kolo pɛrɛ ala ka tiɲɛ bange ne ni e cɛ fo n'a sɔrɔ furu de t'an ni ɲɔgɔn cɛ
ni yɛrɛ ye hɛrɛya muso yɛrɛ bɛ du kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka lafiya foyi foyi foyi foyi la ne t'a dɔn e taara ne ta kungo kun na ka na ko furumuso e yɛrɛ ɲɛ tɛ nin na mun ni jagoya dira ne ma de i b'a dɔn mansaw bɛ mɔgɔw don ko dɔw la kuma dɔw la fɛn minnu t'i hakilinako ya a bɛ tila ka taa kɛ a bɛ tila ka taa k'i bolo dan fɛnɛ
muso kɔni ɲani k'a furu kɔ a ma jɔn e tɛ nin na n'i yɛrɛ tɛ muso ye yɛrɛ ee t'i ka minɛn dɔw labɛn donc n bɛ mɔbilitigi bɛ na a bɛ na i ka minɛnw ta ka taa i ka yɔrɔ la wa e b'a dɔn ne kelen tɛ se ka biri k'a bɛɛ kɛ dɛ ayi i bɛ dɔn i bɛ se minnu kɔrɔ i b'olu labɛn n bɛ tila ka t'i dɛmɛ
joli bɛ da la ee amadu don nse amadu i nali diyara ne ye koyi walayi n sɛgɛnna i m'a ye ne tilala minɛn aranze la sisan n sɛgɛnnenba de don walayi i m'a ye n sigi dɔɔni e yɛrɛ nali diyara ne ye n bɛ fɛ i ka dɔ fɛngɛ an bɛna yɛlɛma don awɔ ii amadu buwa ye so kura de labɛn an bɛna taga yɛlɛma yen e kun t'o kalama an tani umu tani umu jumɛn e tani ye umu ya amadu i t'i hakili kɛ ka baara kɛ mun bɛ e tani a so ma i somɔgɔ de don wa bonya dɔrɔn de don o ye mun bonya ye
amadu ni ne y'a ye k'e bɛ ka umu bonya ko tani umu e bɛ ne wele tani ana la han fa de b'i ɲɛ la yɔrɔ o to yen sa na ne ka minɛnw dalajɛ i wele kun y'o de ka dalajɛ wa n k'an bɛna yɛlɛma n sɛgɛnnen don i ɲɛ tɛ n kɛcogo la buwa taara baara yɔrɔ la an bɛɛ jumɛn de bɛna yɛlɛma ne ni n cɛ de bɛna yɛlɛma e ko cogo di an mun yɛlɛko kɛra ayi ne m'a faamu amadu ne ni n cɛ de bɛna yɛlɛma e ko cogo di muso fila de t'e cɛ bolo wa amadu amadu sabali sabali n tɛ kuma caman fɛ ne y'i wele ka na n dɛmɛ ka n ka minɛn aranze de n'i tɛ se k'a kɛ wuli ka taa so mɛ o tɛ se ka kɛ o ɔ cogo di cɛ muso filatigi ko kelen ka yɛlɛma ka kelen to ayi o fili ka baara don n tɛ zon kulelen fɛntigi la e cɛ kana kulugutu e tɛ dɔwɛrɛ ɲɛ sungurutigɛ ye e bɛ mun de dɔn musoko la e bɛna mun de fɔ papa ye musoko la k'a tɛ min dɔn muso fila de b'a bolo koyi i y'a mɛn e tɛna foyi fɔ musoko la k'a tɛ min ɲɛ dɔn n ka minɛnw dalajɛ n bɛna yɛlɛma umu ta t'i ɲɛ sira la wa i k'i da bɔ a la
Ee, ne m'i sɔsɔ muso fila de b'a bolo ne ma furu kɛ ne m'i sɔsɔ o la mɛ hadamadenya yɛrɛ hakili de ye bɔ walahi hakili kɛmɛ k'i cɛ in jɛ kosɛbɛ non hakili kɛmɛ k'a jɛ yɛrɛ yɛrɛ wuli ka taa f'a yɛrɛ ɲɛna wa n b'a f'i ye don o don ni ne n'a ɲɔgɔn ye ne bɛ ala ta fɔ a ye

e k'i ta fɔ ninnu dɔw ta i k'u labɔ sɛji minnu bɛ kɛnɛma yɛrɛ ninnu to yen fɔlɔ ni sotaramatigiw nana o yɛrɛ bɛ ninnu labɔ n ka sɛji minnu bɛ kɛnɛma hali n ka galama n tɛ fɛ k'a ye yan a bɛɛ cɛ i tulo bɛ n na a bɛɛ cɛ barigonba min bɛ yen nɔ i k'u k'o kɔnɔ ni sotaramatigiw nana o bɛ ninnu labɔ ka fara an kan an bɛ taga e ye mɔgɔ lankolon don balimaya la ne fɛ n ko ne taara sira min kan e kan ka t'o sira kan ni balimamuso ye hɛrɛ sɔrɔ cɛlasigiyɔrɔ la i kan k'a dɛmɛ o sira kan hali ni cogoya wɛrɛ don nka e bɛna jahiliya de la ko tani umu tani umu tɛ o tani bamujan de don